nke a bụ ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị taata ndị isi ala yoruba nke a na-akpọ World Congress ha ekwukwana okwu banyere Amotekun group wee na-asị na ha na-akwado ya bụ group nke ukwuu na ha na-asị na o nwerọ ihe megiderenụ ka ya bụ group nakwa na ọ bịago na ọ bịago na ọ ga-adị bụ na ọ ga-adị otu onye n'ime fa a na-akpọkwa Banji Akintoye ekwukwana na ihe niile nke ndị North na-ekwu iji wee wee ma aka site na mmepe nke mepere Amotekun na o nwere ihe megiderenụ ka ọ pụta ìhè na ha ada atụ ụjọ na afọ ada atụ ụjọ o bute ụzọ na ndị yoruba kwụrụ kidigbam wee na-eche ya bụ ife ọbụla nke ndị North kpara bụ nkata ọjọọ ịkpagide atụmatụ nke ndị Amotekun wepụtara iji wee wee chekwa ndị omekome ma ọ chekwa ndị obodo maka na ihe ọjọọ si n'aka ndị fulani wee na-abata n'ala yoruba erikazi ya bụ nwa amadi kwukwara okwu wee sị na ọ na-agbazikwa ndị ọzọ bụ ndị gọvanọ Eastern Region ma gọvanọ ndị ọzọ ka ha mekwa dịka ndị gọvanọ e, Yoruba si wee kwado ya bụ Amotekun o wee bụrụ ya bụ otu kwụsiri ike nke na-emekwa ka ndị Fulani na-atụ ụjọ ịbatakwa n'obodo ha anyị nwa bụ ụmụ Igbo ụmụ biafra na-agbazikwa ndị gọvanọ Eastern Region ọnụ wee na-asị ọ bụ mgbe ndị a megidere ihe wee makpudo anyị mee anyị nke karịrị nke ha mere bụ na ha etete n'ụla wee mee ihe ibe ha na-eme iji chekwa obodo anyị na-ekenekwa ndị niile bụ ndị nke na-akwado ya bụ Amotekun na-ekenekwa ndị nke na-achọkwa ka ha mee ihe kwesịrị ime na Eastern Region of Nigeria ka udo chịa ka anyị gekwanụ nwa amadi nke a na-akpọ Banji Akintoye ntị n'ọnụ ka anyị nụkwa ka o si wee kwuo ya bụ okwu n'ife onyonyo ka ị na-ekiri ya ka ị na-atụsa ya bụ ihe onyonyo ka ọ na-ejeta aka ka ndị Igbo niile ndị nọ n'ụwa niile wee hụ ya wee mara ka ha ga-esi gbazere ndị gọvanọ nke anyị nọ na ụlọ aka ka ha wee mee ife ha kwesịrị ime wee wee mekwa ka ndị ala yoruba si wee mee maka na nsogbu dị n'ala igbo bụkwa nsogbu dị n'ala yoruba maka na otu naijiria adịghị enye anyị ife anyị chọrọ ya mere anyị ga-eji wee mara ife a ga-eme mgbada ka a sọrọ ya nri tupu chi ejinahị ewu ojii ndewonụ nke a bụ Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m ka anyị wee na-ezinye ya bụ ozi ka o si wee kwesị ịna-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra